aa kita jelimuso aa i y'i jatigikɛ fasa da tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i y'a fasa da nin de fɔra aw dɔnkilidalaw ye o ka minɛ artisiw la ka taa bila jeliw la ka taa bila rapɛriw la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ dɔnkili da mali kɔnɔ nin de fɔra a ye k'a ka dɔnkili kuntan da dabila A bɛ a sigili min kɛ ka papiye ta ka sɛbɛnni kɛ a ni tiɲɛ tɛ bɛn a ye recherche kɛ dɔnkili minnu dara mali kɔnɔ ka tɛmɛ walahi a tɛ se ka da a ka carrière bɛɛ kɔnɔ dɔnkilidalaba fɛn fɛn tɛmɛna n'i y'aw kɛra dɔnkilidalabaw ye u m'a kɛ aw ta kɛcogo la U tun bɛ taa ɲininkaliw de kɛ minnu b'u ɲɛ u b'olu ɲininka u bɛ recherche kɛ u bɛ dɔnkili kɔrɔw ta u b'u u bɛ rythme kɔrɔw ta u b'u hakililaw fara a kan o de kosɔn Mali dɔnkili ma se ka tunu n'olu tun y'a kɛ aw ka dɔnkili kuntan da in ɲɔgɔnna ye sisan b'a sɔrɔ Mali dɔnkiliko banna donc ne bɛ min fɔ nouvelle génération de la musique A ye recherche kɛ n'a b'a dɔn a ye inspiration minnu kɛ n'olu tiɲɛ tɛ bɛn a ye taa dɔ ta kɔrɔlen ta a k'a dilan a k'a da ça passe c'est à dire le Mali est le berceau de la musique a tɛ ban o donc n'o bɔra yen bi foli belebele se n denw n'u dɛmɛbagaw ma ɛɛ bingini tun bɛ France o don ko Africa Show

ko sanutigi tɛ baana ye waritigi tɛ baana ye mɔgɔtigi de ye baana ye awɔ mɔgɔtigi de ye baana ye bingini ni safi n tɛ aw fo nin kɛnɛ kan n b'a dɛmɛbagaw de fo k'a minɛ badara ali la badara ali cɛ kelen tɔgɔ caman sajaja an ka foli belebele b'i ye i balimamusow sankɔrɔtali la i balimamusow dɛmɛni na awɔ dɛmɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ wari wari c'est à dire wari ce n'est rien dans l'humanité ne yɛrɛ sali ma deli ka wari jate don kelen parce que mɔgɔ bɛɛ buna hadamaden bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don buna hadamadenya kɔnɔ dɔ bɛ fɛn dɔ k'i ye wari tɛ se k'o d'i ma donc f'i k'o de bila i kun i ka hadamadenya taabolo la donc kana jɔn buna hadamadenw na jɔn maa na ye kara de kan mɔgɔ man ka jɔn mɔgɔninfinw na ka ivoiriyɛnw fo ka gineyɛnw fo ka moritaniyɛnw fo nin yɔrɔ la ka n ka foli bila mariyamu sila fo cote d'ivoire denmisɛnnin fitini bingini kanubagaba don ka n yɛrɛ dɔgɔnin fo kɛnɛ kan nana zɛribo ani burankɛ mɔgɔ o mɔgɔ taara yɔrɔ in na k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen barika da minnu sera ka don minnu ma se ka don an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye aa ka n yɛrɛ burankɛ fo n'o ye palimɛri a n'a nɔfɛ mɔgɔw n ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye vraiment mes filles je suis fière de vous safi ni bigini je suis fière de vous n'o de fɔ a ye n k'a ka baara kɛ a ka recherche kɛ A k'a sen bɔ u ka kantankantan kuma ninnu na c'est à dire des querelles inutiles des querelles inutiles sinon a kɛlɛyɔrɔ bɛ min ɛ mugan tun bɛ ne bolo i ko ko n ka tan d'i ma n ko mugan bɛɛ minɛ a ma ban mais pourquoi ni ne ye n kɔ don ko n bɛ taa la ni ala ye ne bɔ ɛ dinari kɛmɛ bununnen kan ou bien dolari kɛmɛ bununnen kan ou bien euro kɛmɛ bununnen kan ne y'o ta ɛ ne tilala ka kɛlɛ kɛ ne nɔfɛ o la tuguni donc i b'o fɛnɛ de nɔfɛ n'o tɛ mugan in kɔni n jɛn'o kɔ k'o t'i bolo donc k'a fɔ o ye misali ye quoi n t'i fɛ ka kuma fɔ a ɲɛ kan donc ɛɛ o ye misali ye donc k'a fɔ denmisɛnninw ye inspiration an ɲɛ b'a la souci de bɛ inspiration tunu jelimuso la n'i ye jelimuso ye dɔnkili kundanda la bɛɛ ti balimali dɔnkili ni yɛrɛ kofɔ dɔnkili kan a ɲininkali kɛ inspiration bɛ taa ka da jeli kanja delila k'a fɔ a ka eh, eh, fɛn dɔ la jeli kanja a delila k'a fɔ a ka interview dɔ la ko n'ale tun taara jatigimuso fɛ yen mayimuna kamara mayima malokokɛ a b'a dɔnkili da min na k'ale tun bɛ sunɔgɔ de yɔrɔ tranquille la a tɛ sɔn mankan ka kɛ k'ale lawuli ko parce que ko jelimuso kan k'i tête de kan ka reposer parce que ni mɔgɔ inspiration bɛ bɔ cerveau de la ni ko cayara cerveau ma a bɛ perturber Donc n bɛ kuma a fɛ nin yɔrɔ in na kantankantan ko ninnu a y'a bɛɛ bila a kɔfɛ tout ce qui est important c'est votre carrière a ka carrière de ka gɛlɛn nin bɛɛ ye a ye ko tɔ to mɔgɔw bolo a ka carrière de ka gɛlɛn nin bɛɛ ye a ka ɲɛsin a ka carrière ma voilà parce que a ka vie de b'o la mɔgɔ caman c'est à dire mɔgɔ i mana kɛ cogo dɔ la ka ban i yɛrɛ i yɛrɛ toi même tu n'es rien mais i kɔ de ye problème ye sisan mɔgɔ kan ka miiri i kɔ de la sanga ni waati bɛɛ o de kosɔn ko bi ko la buna adamaden i man ka sɔrɔ a la i miiri i kɔ la ne kɔ bi cogo di O mana bɔ yen ka Iba One fo Iba One mais félicitations à toi mais félicitations Iba One ne y'o de f'i ye o ɛɛ eh, i ka kuma kelen fɔ siɲɛ kɛmɛ a ka fisa i ka kuma si kɛmɛ fɔ ye Iba One don min na an kumana telefɔni na New York yan n y'o de f'i ye n k'i k'i ba da i kɔ la i k'a bamu wa i y'a kɛ ala y'i ba min k'i dɔgɔya donc o de kun y'i ka diɲɛlatigɛ assurance ye Iba One fɛn min i ka diɲɛlatigɛ a assurélen don wallahi bilahi i ka diɲɛlatigɛ assurélen don ni dugaw ye mɔgɔw labɔ ka buna hadamaden n'i y'i bangebaga fila dugaw ɲini k'a sɔrɔ c'est à dire foyi tɛ foyi kɛ e la bilen o de kosɔn a bɛ fɔ denmisɛnninw ye a ye bangebaga dugaw ɲini a ye k'a bangebagaw fɛ a y'u dugaw ɲini buna hadamaden i tɛ se ka c'est-à-dire e yɛrɛ ka i t'a kɛ i baw i bangebaaw kama dɛ e yɛrɛ de ka i ka diɲɛlatigɛ tɛ dilan de tant k'i ma barika ɲini i ka diɲɛlatigɛ tɛ dilan de tant k'i ma barika ɲini Iba One y'a daminɛ ne dɛ n sigilen bɛ ka Grammy kɔnɔ voilà n sigilen bɛ ka Grammy kɔnɔ Iba de bɛ Grammy ta un jour Baara kɛ dɔrɔn. Courage à toi i ye Mali bɛɛ kunna wolo. Jelikaba Bintu fɛnɛ, a fɛnɛ ye trophée fila sɔrɔ. O de fɔra a ye baara kɛ dɔrɔn. A ye baara kɛ. Baara de b'an ni Américain star ninnu cɛ yan. Mankan kuntan minnu n'o bɛ aw kɔ, olu t'u ye yɛrɛ. Juguya b'u k'u ni ɲɔgɔn cɛ. Fɔlɔ u tun bɛ ɲɔgɔn faga, olu y'o bɛɛ dabila. U tɛ kɛlɛ bilen. Bɛɛ ɲɛsinnen b'i ka baara ma. Parce que aw ka baara ni baara wɛrɛ tɛ kelen quoi artisiya filɛ nin c'est très c'est c'est à dire métier min don ne ma ɲɔgɔnna métier gɛlɛn ye quoi ne ma ɲɔgɔnna métier gɛlɛn ye donc n bɛ min ɲini a fɛ n'a bɛɛ sera ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ c'est mieux pour nous tous mais ne b'a dɔn o tɛ se ka kɛ buna hadamaden dɔw bɛ yen éducation y'u jɛ donc n'a fɔra ko olu ni mɔgɔ éduquélenw ka fara ɲɔgɔn kan a ko ka gɛlɛn quoi donc ne bɛ min fɔ a ye courage à vous ka Mylmo fɛnɛ fo a ka sɔnkura la ka Mylmo fɛnɛ fo a ka sɔnkura la c'est-à-dire ale bi mɔgɔ bɛ mɔgɔw haminanko ale b'o de fɔ a ka dɔnkiliko kɔnɔ ale bɛ mɔgɔw hami de fɔ a ka dɔnkiliko kɔnɔ ale bɛ tiɲɛ de fɔ a ka dɔnkiliw kɔnɔ donc Mylmo félicitations n ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye binini ne tɛ n da don e ta la o parce que mɔgɔ bɛ ne ɲininka kuma bɛɛ pour que e tɛ kuma bin non non non bingini ne tɛ kuma e ta la ala ye ka kiriw tigɛ ɛ n'ale ka kiri tigɛ ne da man dɔgɔ o la ahan bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn ko ni jirini jiri ni kɔnɔni tɛ ne tun bɛ jirinin tigɛ mais ni jirinin fɛnɛ tun tɛ kɔnɔni tun tɛ sigi ahan mɔgɔ n'i ka hɛrɛ bɛ kurun tunu na kurun ka tunu ji la n'i ka hɛrɛ de b'o la i bɛ dugawu de kɛ ala ka kurun de wuruba ba dunmayɔrɔ la bingini ta kɛra o i kun bɛna ni diɲɛ don o ko i tɛ dɔwɛrɛ don wani garamu kɔ bingini ne y'i kan n'i bolo falen ye aa ne ko n ko kuma na n ko ni ala ma saya kɔn soso ma walahi a bɛ ba kɛmɛ npogo don Sanu kɔni o tɛ baraka sokɔnɔfɛn ye ko nkalon tɛ fɛn sɔrɔ o la bilen. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Bingini, walahi i b'i ba ŋaniya bolo a b'e ni Ala cɛ. O de kosɔn wolomusow a fɔra a ye ko n'a wolola a ka sabali. N'a ye denw sɔrɔ a ye sabali a ka fara walidenw na. Parce que buna hadamaden fɛn o fɛn n'i ma fara walidenw na, hali n'i y'i sigi ka misikala jarati, K' a juguman miiri ni waliden ye ala b'a fara i ta la o ma kɔrɔbɔ anw caman bɛ yen par exemple anw caman bɛ mɔgɔ caman bɛ sɛgɛn tunga fɛ dɔw ta ye ala latigɛ mais dɔw ta bangebaaw ŋaniya de b'u kɔ mais n'i ma i lafiyara n'i denw ma lafiya ça tu n'as rien fait n'i lafiyara n'i denw ma lafiya c'est zéro Donc bingini hali bi barika da i ba ye hali bi barika da i ba ye i b'i ba ŋaniya de bolo i ba ye ɲuman min kɛ ka taa a ye sɛgɛn min kɛ ka taa n'a ma waliden juguya ka waliden ŋaniya ni juguya de ala de bɛ k'o sara e ye donc vraiment ne kɔntanenba de don n bɛ baarakɛyɔrɔ de la mais n ko ni n ma bɔ ka ninnu n'u kanubagaw fo a man ka bila ka mɛn hali ka kɛ kuta dɔɔnin ye ni n ma bɔ ka ninnu n'u kanubagaw fo bonya barika bonyana fo k'a dama tɛmɛ ani hɔn hɔn kabi bingini donna faransi u bi k'a sɔn cogo min u bi k'a invite ten u bi k'a sɔn cogo min u bi k'a invite ten donc an bɛ ala fo k'a barika da k'a dɛmɛbagaw bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ ye misigara jarati dɔrɔmɛ kelen ta k'a di bingi ma walahi ne bɛ dugaw kɛ ala ka tunga nɔgɔya bɛɛ lajɛlen de ala ka tunga nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala ka ala k'a ɲɔgɔnna caman de fɔ u kɔ Ala k'a ɲɔgɔnna caman de fɔ o kɔ. Safi Jabate, hun, i Jabate, ayi, foli t'e ta la, an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala k'i ni cɛ ka sumuda mɛn, Ala ka jahiliw ni nafigiw dɛsɛ, u dɛsɛra yɛrɛ, parce que u hakili la k'i bɛna kɛ cogo min, i tɛ kɛ ten, ne y'o f'i ye o, n'i ye musoba de ye, awɔ, e ye musoba de ye, la lionne, dabara tɛ o, hun, ne ka farin, ne ka farin, da tɛ dɛ, ayi kow de bɛ k'i la ni kow kɛra i la kɛ u hakili la k'i bɛ bɔ ka kuma min fɔ o y'a sɔrɔ o kɛra e golo la naare ye quoi ou bien o hakili la k'i bɛna réaction min kɛ c'est à dire o bɛ kɛ c'est le dernier de tes soucis quoi o de ye musobaya ye Safi Jabate i ye musoba de ye walayi bilahi donc an bɛ dugawu de kɛ e ye Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma k'i jatigiw sɔn k'u karaba i ye hali sini. An b'o de dugawu kɛ e ye ala k'i bolo mɛn i ka baara la denba ɲuman sinji ɲuman balima ɲuman i ma ban i balimaw la ko fantanw don voilà o de y'i diya ne ye ne yɛrɛ y'o de fɔ n ko diɲɛlatigɛ la n ko diɲɛlatigɛ la fɛn fila de allergie bɛ ne na baarakɛbali ani dangaden awɔ dangaden de bɛ wari sɔrɔ k'a don sanu na k'a bolo n'a kan fa k'a balima n'a sinjiw to magariko la o ye dangaden ka baara de donc n bɛ foli belebele kɛ ani a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni n bɔra yen n bɛna politiki kɔnɔ dɔɔni n bɛna dɔɔni fɔ politiki kan parce que mali ta bɛ yɔrɔ min na Kuma t'a ɲɛ bilen quoi ne ɲɛ b'a la o senjan na Sogɛli ye ko ka karamɔgɔw wele dugutigiw wele ka na donc ko ni degun min bɛ dugutigiw kan k'olu ka n'o ɲɛfɔ a ye mais c'est à dire Sogɛli denmisɛnninw bɛ fɛn o fɛn fɔ i ma a bɛɛ jo b'i la quoi walahi i b'a kɛ Ala ni kira kama i ka popilisiya dabila sisan t'a waati ye. E bɛ se k'a fɔ k'e t'a dɔn ko fɛn min bɛ dugutigiw kan e bɛ se k'a fɔ jɔnni bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ bi ko i b'a dɔn ko fɛ ko problème min min min bɛ dugutigiw kan jɔnni bɛ se k'a fɔ k'i t'a dɔn o sera k'olu wele ka na ko ka 1 million 1 million d'olu ma i ye 1 million min d'u ma jumɛn don parce que les chefs de village étaient payés avant Moussa tun bɛ chef de village bɛɛ sara wari tun bɛ d'u ma aw y'o wariw tigɛ o bɛ san joli bɔ bi aw y'o wariw tigɛ o bɛ san joli bɔ bi donc a bɛ a bɛ na n'u ye k'u exposer est ce que aw hakili b'a la k'a bɛ ko vous êtes dans un pays en guerre asymétrique donc u ka t'u nɔfɛ ka t'u koro ko wari b'u bolo k'u ka u bɔn'u ni na wari nɔfɛ ou bien k'u ka ou bien ka ka taa problème s'u ma ko ko ko wari dir'u ma k'a sɔrɔ foyi ma d'u ma mɔgɔ minnu bɛ balo t'u bolo foyi t'u bolo un million mun ye ou bien a y'a di village de ma ou bien a y'a di dugutigiw dɔrɔn de ma moi je ne comprends je n'ai rien compris hein a bɛ dugutigiw wele heureusement pour moi heureusement pour euh, euh, pour ce vieux là a bɔra ka yafa ɲini u y'a ka yafa minɛ aw de ye cɛkɔrɔba in se kunko ma walayi bilayi Aw de ye cɛkɔrɔba in se kunko ma. A bɛ nin populisiya dɔrɔn la. O san na, le president Alpha Oumar Konare, a ye Mali donso bɛɛ wele ka na Bamakɔ fa tewu tewu tewu. An t'a dɔn u welela kun o kun na. O sen, au lieu de les organiser, k'u organiser, C'est à dire ka organisation de créer u ye k'a kɛ comme deuxième armée u ma foyi kɛ u y'u wele ka na dɔrɔn hoha wo ni donsongɔni fɔ la c'est à dire vous ne faites rien de concret mɔgɔ bɛ mɔgɔw déplacer mɔgɔ mɔgɔ joli k'olu déplacer ka b'u sigiyɔrɔ la ka n'olu sigi dɛ ko ko ko ko degun min b'olu kan k'olu k'o f'i ye e bɛ se k'a fɔ ko degun min bɛ chef de village kɔnɔ k'i t'o dɔn n'i t'o dɔn a fɔtɔ fil'i ye nin terroriste de bɛ k'u ka malow jeni Terorisiw de bɛ ka taa u nɔfɛ ka taa ka u enrôler terrorisme na u ka duguw de minɛnen don terorisiw fɛ k'u ka kulusiw sen tigɛ k'u u ka hijabu don a dɔw bɛ hijabu yɛrɛ sɔngɔ t'u bolo donc o daga de b'u da la k'i ka taa village ninnu Choguel k'i n'i ka armée k'a ka aw ka village ninnu libérer ka bɔ tero terorisiw de bolo o de fɔra ye mais pourquoi aw b'olu wele ko olu ka na ko ko ni problème min b'olu kan kalabanciya wa jumɛn don dɛ i bɛ se k'a fɔ k'e t'a dɔn ko problème i m'a fɔ ko problème min bɛ chef de village kan c'est comme si tu ignores le problème du Mali aujourd'hui Choguel problème min bɛ Mali kɔnɔ dɛ o problème kelen de bɛ village la e bɛ se k'a fɔ k'e t'o dɔn o tɛ ninnu wele kun na E ala vous êtes en train de tuer le temps pour rien rien foyi t'i bɔ foyi la foyi k'an ka kuma ka ca an ye kuma nɔgɔya aw ɲɛ bɛ mun foyi rien hɔn ko Wagner bɛ na dɛ nin donna tan dɛ Faransi y'a don tan dɛ Faransi y'a bɔ tan dɛ ayiwa ɛɛ ɛɛ comment dirais-je eh, place de l'indépendance ka kiliyanw n'o ye M5 ni mun ni mun ni mun u yɛrɛwolo wa tari yɛrɛwolo jumɛn ni jumɛn ne ne m'a fɔ aw ye n k'aw aw b'a ka manangu ɲini de la aw ta tɛ fasoko ye ne m'a fɔ aw ye n k'aw ta tɛ fasoko ye a ye burukinabew ye kɛ a y'olu ye kɛ a ye burukinabew ye baara min kɛ kɛ est ce que olu ta n'aw ta ye kelen han est ce que burkinabew ta n'aw ta ye kelen ye les burkinabés mènent une lutte sincère pour leur, leur libération c'est à dire bɛɛ ka peuple b'i image de la quoi le peuple burkinabé est toujours à l'image du capitaine thomas sankara thomas ka idée b'u la hali bi mais aw fɛnɛ aw ka président ninnu À part musa a bɛɛ kɛra wari ɲinina ni wari halakila ye ka jamana bila taa tiɲɛ kɔlɔn kɔnɔ aw fɛnɛ b'o image de la hali bi donc jamana bɛ ni sɛgɛn in bɛɛ la aw fɛnɛ bɛ manangu ɲini de la hali bi aw ni ala ni kira cɛ aw ka nin siraba kan kulen mali ko jumɛn a y'a fɔ an ye ala kama a ye problème kelen min résolu mali kɔnɔ kabi kunu fo bi an y'a fɔ a ye kabi IBK ta la n k'a tɛ maliko kɛlɛ la n k'a b'a ka jɔyɔrɔ ko n'a ka dayɔrɔ ko kɛlɛ la a ma kɛ ten wa hali sisan a tɛ maliko kɛlɛ la n'a ye maliko kɛlɛ kɛ diɲɛ don o don walahi mali bɛ libere ni aw ye maliko kɛlɛ kɛ diɲɛ don o don walahi bilahi mali bɛ libere burukinabew tɛ n'u ta la nin aw ka village bɛ tile ka jeni ka a u bɛ tile ka taa a ka village détruire u bɛ tile k'a ka mɔgɔw fa

Sinɔn jamana ko kɔni tɛ burukinabew bɔra aw ye politisiyɛn jumɛn y'u ɲɛfɛ ko an bɛ transition su ko eh, eh, eh, an bɛ perezidan suteni joni y'a fɔ ko ka perezidan suteni han aya a ye a ye a ye eh, eh, fɛn lajɛ kɛ comment dirais je a ye guine lajɛ kabi eh, eh, dunbiya nana a ye joni taalen ka taa jɔ u ka place de l'indépendance la k'an bɛ dunbiya suteni joni y'a fɔ a ye A y'a fɔ Asimi n'o de f'i ye i ka i ka i ka emploi créelen ninnu i k'u supprimer Dunbiya ko ni cɛ o cɛ bɔra k'a k'a bɛ a soutenir ka groupe former k'a bɛ don kaso la parce que lui il est venu pour travailler un travailleur n'a pas besoin de populiste o mako tɛ populiste la k'ale kundama laso parce que a b'a dɔn populiste e ka baara ye min ye ba e, e kan ka nkalon kɛ k'ale lase min na dɛ c'est à dire baara de bi ale lase o yɔrɔ la o ɲuman la k'a sɔrɔ e ka tɛgɛrɛfɔ fu tɛ nin yɔrɔ in na eh, mamudu diko denmuso fatumata diko n y'i ka passage dɔ lamɛn vraiment eh, musoba bɛɛ b'a kɛ tan tu soutiens ton mari c'est ton droit le plus absolu musoba bɛɛ b'a cɛ soutenir hali ni a jo t'ale b'a soutenir eh, comment dirais-je i ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ de u y'i ɲininka ko ele ko un jour k'i bɛna bɔ ka taa place de aw tila ko c'est à dire vraiment pour vous n'i ma taa place de l'indépendance la ka taa wo wo ci dɔrɔn tɛ ce n'est rien quoi hein fatumata diko ko ko ale ale filɛ yɔrɔ min na ka kuma

donc sisan aw de bɛ nin na diɲɛ don o don aw ka manankun ɲini na ala ka a bɛɛ ta tiɲɛ a bɛ ne ni ala cɛ jamana bɛ nin degun in na aw tɛ solution ɲini o la dɔrɔn fo aw bɛ dɔ sɔrɔ kun cogo min na a bɛ taa sɛbɛn kan foyi minnu ko transition t'a kɛ transition tɛ avancer minnu ko ko ka élection kɛ ha faransi kuma banna Ahan! Ɲɔnɔn bɛ ka jeni, armee, a bɛ mun na n'an ma taa nin dugu ninnu libere? Ɲɔnɔn bɛ ka kɛ tan. A ye fɛn o fɛn fɔ an ye, a bɛɛ kɛra nkalon ye. Ɛ, Wagner ko, a da t'o kuma na tuguni. Awɔ, Wagner tɛ kuma, aw yɛrɛw tɛ kuma, foyi. Le peuple est laissé pour compte à Ɲɔnɔn. Hun, ee Ala! K'an k'a fɔ ko aw bɛ Mali fɛ k'aw ye maliyɛnw ye dɛ, a bɛ fɛn o fɛn kɛ dɔrɔn ka maliyɛnw ɲinɛ u ka porobilɛmu kɔ ko Faransi. Faransi de y'an ka porobilɛmu ye, Faransi t'an ka porobilɛmu ye. Donc n'a bɛ se a y'an to yen Ala ni kira kama, a y'an to yen Ala ni kira kama parce que aw tɛ hinɛ aw tɛ makari. Jamana bɛ nin position na o y'aw ka taɲini kuma ye ni meetingiw ye. u tɛ se foyi la kuma kɔ ala ma ala ma foyi mɔgɔ tɛ se ka da sɔrɔ ka barika sɔrɔ a bɛ ne ni ala cɛ ala ma foyi ɲɛ aw ye ni kuma fu tɛ kuma mugu tɛ ala ma foyi de ɲɛ aw ye ni kuma tɛ don o don kuma miliyariw bɛ ta k' olu halaki ko komi yɛrɛ rassemblement dɔ ko ka taa kuma kɛ ko kumana ko transition

N'i tɛ fɛn dɔn kɛ, c'est à dire o i bɛ tapage de kɛ k'i yɛrɛ sutura quoi, n'i tɛ fɛn dɔn dɔrɔn i bɛ tapage de kɛ k'i yɛrɛ sutura. Aw tɛ se ka Mali in bɔ da si fɛ a bɛ ne ni Ala cɛ, a kɔni a bɛ bali ne la parce que ne ɲɛ tɛ ɲɛ foyi la aw kunna min bɛ se ka Mali Mali bɔ dingɛ kɔnɔ, a tɛ yen, a dɔnniya t'a la, a relation t'a la. Ala aw yɛrɛ kan a bɛ yɔrɔ min sa a kan ka yɛrɛ a yɛrɛ lakana cogo min a t'a dɔn n'o tɛ o don o min y'a tenté k'a bɛ an ka cɛkɔrɔba attaquer Ɲɔrɔ sirifikɛ attaquer ja sirifikɛ yɛrɛ gardelen bɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ an ka Asimi Goyita kan a ma se ka atteint donc an bɛ dugawu kɛ banabaatɔ ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a dan ma Ɲɔrɔ sirifikɛ yɛrɛ o gardelen bɛ ka tɛmɛ Asimi Goyita kan parce que murutigi ma se k'o sɔrɔ u y'a fɔ cogo min ni tiɲɛ don donc vraiment a ka coup d'état a ma foyi de ɲɛ mali ye foyi a ma foyi ɲɛ a ye foyi a ma foyi de ɲɛ an ye n'a ɲɛna a ka di ne walahi bilahi walayi n'a ɲɛna a ka di ne Ne kun sago tɛ n ka sigi nin kɛnɛ ninnu kan k'a fɔ ko aw nana foyi ma bɔ foyi la, aw nana a ma se ka foyi kɛ san kelen bientôt san kelen ni kɔ, ta ma bɔ sisi ma bɔ, walahi aw na don fanga la ni diɲɛ maa o maa, hali ni mori bokɛbali tun y'a fɔ ne ye k'a bɛ kɛ, n b'a fɔ ko nkalon don, n ko tiɲɛ tɛ, walahi bilahi ne tun b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ, mais a bɛ kɛ cogo di? K'a fɔ a bɛ kɛ cogo di? Hun. Exemple kɔni kelen filɛ k'a lakoli ye Burkina et, eh, et eh, Guinée voilà Burkina Burkina b'o ni Guinée o u ye exemple kɛ ka a lakoli voilà ee eh, ça fait peur très peur wallahi Djita ça fait très peur wallahi an kɔni an t'a dɔn an b'an kɔrɔ min ka taa an ja yɔrɔ min na hmm? o jeune baarakɛbalu dabaarabaw tɛ foyi la dɛ faransi dɛ faransi dɛ faransi dɛ faransi faransi bɛ dugu dama min na an ɲɛ tɛ burukina b'o la u bɛ k'u gɛn cogo min na centrafrique y'u gɛn cogo min n'a sɔrɔla a bɛ fɛ ka faransi gɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ c'est-à-dire aw bɛ ka ko fila de ɲaami min tɛ kelen kan a bɛ ka impérialisme kɛlɛ de ta k'o kɛ mali ka kɛlɛ an ka kɛlɛ nin yan an ka kɛlɛ impérialisme kɛlɛ wa han aw bɛ se ka impérialisme kɛlɛ impérialisme kɛlɛ ta c'est-à-dire a yɛrɛ t'a la a bɛ taa impérialisme ta k'o ni maliko kɛlɛ ɲaami ɲɔgɔn na mali ka problème kelen mali ka problème kelen walahi eh, n'an bɔra an bɛna se imam diko eh, tiɲɛ kɔni don transition n'i ko ne k'u noter je vais les noter 2 sur 20 je vais les noter 2 sur 20 Parce que diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ k'a jira sira ninnu banna nin bɛɛ i bɛ k'a ka œuvre ye papa bonheur an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya d'i ma a mais ne bɛ olu noter deux sur vingt mais diko e bɛ k'i yɛrɛ i yɛrɛ laɲinɛ fɛn dɔ de kɔ k'i yɛrɛ kalabanciya fɛn dɔ de la c'est ça que je comprends pas du tout diko

pourquoi tu ne les attaques jamais k'a fɔ a bɛ ka min kɛ mali kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔw fagali min kɛ a bɛ ka taa mɔgɔw ka balo jenini min kɛ c'est pas normal mais pourquoi sanga ni waati bɛɛ diko e bi maliyɛnw de e bi mali mali gouvernement i b'o de condamner ne bɛ fɛ k'o kun dɔn dɔrɔn quoi c'est-à-dire tu sais que e yɛrɛ tu fais partie de tout ce qui est passé dans ce pays-là. tu fais partie de tout ce qui est passé comme malheur dans ce pays-là donc e b'i ko bɛɛ kun dɔn mais mun kelen na n delila ka cɛ dɔ ka vocal mɛn a ko ko k'i ɲininka ko pourquoi tu ne condamnes jamais ce que les terroristes sont en train de les faire ko mun na i t'i da don o la yɛrɛ dɔɔnin hɔn awɔ parce que muna n'i ye mɔgɔ ko ka fɛn kalifa mɔgɔ min ma k'a ma se k'a ɲɛ a donna tan a bɔra tan A ma se k'a ɲɛ kun min na o kun bɛ yen diko e ni ala cɛ ni terrorisme tɛ problème wɛrɛ jumɛn bɛ yen ni fantanya don an degelen don o la ka kɔrɔ an bɛ se o minɛko la ni fantanya don an degelen don o la o tɛ problème ye u ka sonyɛni jugu ye k'an bila problème na an degelen don o la mais e tɛ ka kuma eh, terroriste ka acte foyi kan o fana kabako ye dɛ han i ti ka ko dugumana fɔ i bi k'i pan dɔrɔn k'i bali sanfɛla la ko dugumana ye terorisime de mais toi tu n'as jamais touché à ça i ma deli k'a touché hali siɲɛ kelen bientôt 10 ans de souffrance e ka peuple bɛ 10 ans de souffrance la i y'an to problème na ka IBK gɛn ka taa i y'an to terorisiw ka problème na i y'a nkalon bɛɛ da IBK kun i ye min kɛ fɔlɔ i bɛ fɛ ka na o ɲɔgɔnna fɛnɛ de kɛ ni ni transition na ɛ eh, Diko maliyɛnw a kana transition to Diko bolo a k'u gɛn non non non a kana transition to Diko bolo ɛ eh, c'est à dire jɛ jugu laban kɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ don mais a kana ninnu to a bolo

donc tant que ni saba bi aw tɛ se ka foyi kɛ Mali ko la fo n'a bɛ fɛ a ka peuple ka balo ɲɔbilenni na sisan n'a bɛ fɛ an ka segin ɲɔbilenni kɔngɔ la aw yɛrɛ ka intérêt dɔrɔn kama a bɛ to fanga in na il y a pas de problème n'a kɛra min ye a tɛ dogo mɔgɔ si la ne y'o de fɔ a ye n ko fɛn o fɛn bi an ni an ni communauté internationale ka ɲangata cɛ n k'o ye élection kɛbali ye U ka date ka tɛmɛ dɔrɔn, a bɛna a faamu. A daminɛni tɛ nin A daminɛni tɛ nin C'est à dire tubabu ye diɲɛ ton juru kelen de la k'a da siri. Diɲɛ maa o maa n'i ko k'i b'i ta tigɛ i tɛ se. A bɛ se ka kɛlɛ kɛ mun ye ka a ka eh, eh, eh, comment dirais-je a ka oh, les accords de défense Faransi ka fanfɛla la olu problème k'olu résoudre mais mun ye k'i tigɛ ka bɔ diɲɛ na maa si tɛ k'i tigɛ ka bɔ diɲɛ na parce que ils ont trop souffert avant a ye taa a ka taa guerre mondiale ninnu a ka taa guerre ninnu a ka taa a ka taa a a a documentaire a k'u lajɛ c'est pour que diɲɛ kana segin o ko ninnu kan tuguni n'u ye organisation sigi ka fɛn bɛɛ da sɔgɔ aw b'a yɛrɛ kalabanciya k'a kɛ komi a t'o kalama han aw b'a yɛrɛ kalabanciya k'a kɛ komi a t'o kalama hali sira minnu bɛ dilan sisan u bɛ k'a kɛ de norme de bɛ fɛn caman na sisan parce que peuple fana sɛgɛnna sonyɛni de la peuple fana sɛgɛnna tubabuw fana sɛgɛnna wari bɔ de la u bɛ wari fɛn o fɛn di ko k'a kɛ ka peuple dɛmɛ k'an bɔ souffrance la olu tɛ kɛ fɛn ye anw tɛ kɛ fɛn ye donc mɔgɔw sɛgɛnna ne kɔni bɛ min fɔ a ye a kana transition to Diko bolo diɲɛ kɔnɔ a k'a wuguba a bɛɛ ni Ala cɛ o a b'o don o don kutuba jugu kɛ de la tan a b'o don o don kutuba jugu kɛ de la tan et puis n'i y'a ka kuma yɛrɛ lamɛn c'est-à-dire tu sais que sincérité tɛ kuma kɔnɔ tiɲɛ t'a kɔnɔ quoi kuma tiɲɛ t'a kɔnɔ sincérité tɛ kuma kɔnɔ e n'i ye dɔ fɔ ɲa i tɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw fɛnɛ han i ye foyi tɛ yen i ma min da mali armée kan i ko k'an bɛ dulɔ min de ko k'an da ka sunɔgɔ k'o kosɔn ko terroristew bɛ t'an faga bon villageois minnu nana makaw b'u ka village la malo ninnu ou bien olu fɛnɛ bɛ sunɔgɔ la foro la yen malo minnu jɔgɔlen bɛ ɲɔnɔ yen nɔ olu fɛnɛ bɛ sunɔgɔ de la foro la n'u bɛ t'olu jeni wa an e kɔni ye mali gouvernement da diɲɛ fɛn bɛɛ ma diko mais i dun tɛ dɔ fɔ yenfɛyɔrɔ ma mun na pourquoi moi ce que je comprends pas pourquoi diko tɛ kuma terroriste ka kɛta kan pourquoi diko tɛ kuma terroriste kan kɛlɛ tɛ wɔyɔ t'a la aw y'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ani min b'o kun dɔn i k'o fɔ ne ye ala ni kira kama a t'a kɛ kun min na a y'a kun fɔ n ye ala ni kira kama ni n y'a kun dɔn n tɛ n da maga a tɔgɔ la bilen a y'a kun fɔ n ye n'a sɔrɔla a bɛ k'a kɛ mali ka intérêt de kama ala kama a y'a kun fɔ n ye ni n y'a kun dɔn n tɛ n da maga a tɔgɔ la o de bɛ n dabali ban a ka ko la kosɛbɛ hmm. donc vraiment hmm, les jeunes opportunistes du Mali

a y'u lajɛ kɛ a y'u lajɛ gurupu jumɛn tɔgɔ don gurupu tɔgɔ t'u la yɛrɛ c'est le peuple burkina ta in c'est le peuple gurupu jumɛn tɔgɔ b'u la m5 wa m4 wa m4 wa jamais c'est le peuple burkinabé voilà a bɛ f'o de ma ko an wulila an bɛ fɛ k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la mais opportuniste damadɔ ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn mylmo tilala kuma la a ka dɔnkili kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ mɔgɔ n'i ye mɔgɔ sigi kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ce sont des ignorants u t'a dɔn u taakun yɛrɛ min ye k'an ye jama labɔ an ye jama labɔ foyi tɛ bɔ jamana ka ɲangata la foyi tɛ bɔ problème na rien problème kelen si tɛ k'u y'u ɲɛsin min ma pour que k'u ka se k'o problème kelen kɛlɛ a tɛ yen jiko kuma tɛ fɔ dumuni ko kuma vie chère ko kuma o tɛ fɔ an y'a ye an balimamuso dɔ de wulila sisan k'i kɔgɔ da o la o kuma tɛ fɔ terroriste bɛ ka malo jeni kɔrɔn na o kuma tɛ fɔ an ka transition dɛmɛ élection tɛ se ka kɛ aw b'a la ko élection tɛ se ka kɛ dugu min na a ye a fɔ k'a sa bɛ se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ b'o dugu la a bɛɛ ma dugu bila an mana wuli dɛ mɔgɔ tɛ se ka se kidali aw ni ala cɛ mɔgɔ minnu tora yen fo ka aw sa olu bɛ vote ne b'a ɲininka kɛ Moti ba kɔfɛ aw ni ala cɛ aw bɛ se ka taa élection kɛ dans combien d'années a bɛ se ka taa élection kɛ Moti ba kɔfɛ mɔgɔ minnu tor'u ka village la si ils vivent dans la paix maintenant ce sont ça c'est le peuple de Amadou Koufa ce sont pas le peuple malien a y'a fɔ an ye kɛ durant combien de temps a bɛna olu bɔ Amadou Koufa ka jamanadenya la k'aw b'a fɔ k'aw tɛ élection kɛ k'a b'a a dalaminɛ gɛsɛ kɛ ko kɔrɔnfɛla mɔgɔ minnu bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɔrɔnfɛ a bɛɛ kɔrɔnfɛla bila ka na bɛɛ bɛ bamakɔ falajɛ garabali la jɔniw bɛ yen nɔ jɔniw bɛ falajɛ garabali la u tun tɛ yɔrɔ dɔ de la u m'o bila ka na aw bɛ nin kuma don jɔni kunfɛ de ou bien hakili la k'an bɛɛ ye lagalagatɔ de ah non ah non mɔgɔ minnu bɛ yen nin nɔ mɔgɔ minnu tor'u sigiyɔrɔ la fo ka aw sa aw tɛ se ka taa élection kɛ yen nɔ k'an k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka taa ko dɔ b'a la ɲɛ bɛ dɔ la bi ko k'a fɔ Mara olu ka taa fɛn k'u ka village la olu ka taa vote campagne yanni ka taa campagne kɛ village la aw ka taa recensement kɛ fɔlɔ kɛ recensement de bɛ kɛ fɔlɔ campagne ka sɔrɔ ka kɛ aw ka taa recensement kɛ n'a ye tiɲɛ ye yanni élection cɛ a ye taa recensement kɛ ni recensement banna tuma min na campagne de bɛ sɔrɔ ka daminɛ aw ka taa recensement kɛ a ye taa ba kɔfɛ dugu in tɔgɔ de nin Moti ba kɔfɛ yɔrɔ la o yɔrɔ ninnu bɛɛ a ye taa recensement kɛ fɔlɔ n'a hakili b'a rɔ bande d'opportunistes aw kɛlen ka sunyɛni ni fɛn nɛnɛ dɔrɔn k'aw tɛ fanga bila a bɛna a ka jamana bila souffrance la pour votre seul intérêt personnel ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko élection tɛ se ka kɛ hali a y'a fɔ an ye san min na élection bɛna kɛ yen n'a ye élection date d'an ma anw ɲɛ tɛ ɲɛ si la aw kunna min b'a jira anw na même dans 10 ans k'aw bɛna o yɔrɔ ninnu libérer ko pour que élection ka se ka kɛ anw ɲɛ t'o ɲɛ la aw kunna n'a sɔrɔ an ɲɛ b'o ɲɛ la sisan b'a sɔrɔ aw kun y'o baaraw daminɛ n'aw y'o baara daminɛ an b'a fɔ ok donc ninnu min ye baara min daminɛ temps ka d'u ma u k'u ka baara laban pour que jamana ka se ka libérer élection ka se ka mais foyi aw bɛ maɲɔ fara banfula coron jɔni kun na a bɛ jɔni sigi ɲɔkalaso kan k'a boli jamais jamais n'a m'a bila a ja la walayi communauté internationale bɛna baara min d'a kan n'a b'a ɲɛna ko tubabu bɛ tulonkɛ la tubabu tɛ tulonkɛ la ne y'a fɔ a ye n ko jamana si tɛ jamana tigi jamana si t'a tigi ta ye bilen an yɛrɛ m'a fɔ ko ala ye diɲɛ da ko k'a di tubabu ma Voilà aw bɛ faransi kɛlɛ diɲɛ don o don a bɛ kɛlɛ la faransi ka fɛn dilanlenw nɔfɛ a bɛ kɛlɛ la faransi ka fɛn dilanlenw nɔfɛ a ye grève kɛ a ka a ka orange suspendu une semaine kɛ a y'a fɔ k'a tɛ orange utiliser une semaine ɛɛ n tɛ ngɔn fɛ nka a naji ka di n bɛ dɔɔni foron la alahu akibaru a t'an ka dɔ mɛn vraiment an bɛɛ ka intérêt bɛ min na dɔrɔn a ka taa c'est tout voilà donc n balimaw n bi a bila yan n bɛ bɔ ka foli se n denw n'u kanubagaw ma donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ min na n b'a a bɛɛ lajɛlen fo awa ture k'a ɲuman b'i la kɔri baasi tɛ yen fala sidibe ɲagate umayi jara zera N bɛ bɛɛ lajɛlen fo nakani kɔri baasi foyi t'i la mɔgɔ mɔgɔ bɛ min na n b'a bɛɛ lajɛlen fo ok a k'an bɛn kuma wɛrɛ